ufulu wopanga mademo ndi ufulu wa mzika ina iliyonse mdziko muno kotero kuti takhala tikuona mademo osiyanasiyana akuchitika mzigawo zonse zinayi za mdziko lino koma mtsiku la lero ndakubweretserani nkhani yomwe idachitika pa mademo ena amene adachitikira mu township ya ndirande mu mzinda wa blantyre Kumenekutu kudachitika zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa anthu amademo adaphwanya mashopu a anthu kuphatikizapo shopu yodziwika bwino yotchedwa kuti Sana. Takhalani pompo chifukwa mnzanga amene ndili naye mtsiku la lero ndi yemwe adaona zonse zikuchitika za tsiku limeneli. ase ye mata takhalitsatu kale kale se osacheza kale kale so lero lino nde ndifuna ticheze zimene zinachitika m'mudzi mu ndirandemo eh eh kunachitika zilipo zambiri eh komano ndikuuza ndikuuza zimene ndifuna ticheze da okay kunachitika mademo mm mademo amene aja ngati ndikukumbukira bwino adayambira ku lilongwe mavenda Eh, eh. adazungulira mpakana ku parliament mm blantyre kuno anazachitanso mavenda a mu limbe mu limbe of course ku lilongwe anali abhobho kunalibe zophulitsana Ayi, bhobho mpakana ma MP anatuluka mu parliament zinali za bhobho ku limbe mavenda a ku limbe tiye gasa anazungulira ku limbeso kunachitikatu zinthu zodabwisa Mm. koma ku limbeko tiyeni tikusiyeni kaye Aha. ine chimene ndabwerera pano ndiuze mademo amene anachitika ano ku ndirande chifukwa inuyo munali pa ground konko nali ku ndinu mboni ya maso nali ku Eye witness. ndipo live tangofotokoza kuti mademo amene anachitika mu ndirande chifukwa ndi mademonso amene anaoneka kuti kudachitika Oyipa zoopsa kwambiri ndi mademo ipa kwambiri anali amavenda sangazaiwalikeso koma anali mademo oti sangaiwalike tafotokoza kuti kodi tsiku limeneli lidayamba bwanji tsiku limene kudachitika mademo a ku ndirande ngati munthu mmodzi amene unali pa ground ndikuona ndi maso Mm. tsiku limeneli lidayamba bwanji Lid- dzuwa lidatulukira kotulukirako kapena lidatulukira kosiyana Eh. eh, lidayamba bwanji tsiku limeneli okay tsiku la mademo a ku ndirande Mm. ndiliyambire dzulo lake Mm. kunadutsa galimoto ndikukumbukira inkalengeza kuti ah, mawa kuli mademo anjanjani so anthu tinkangozitenga zoti ah, zachibwana Ayi, ba, mademo- zomwezi ah, amazasiya mawa ah, basi za bhobho kumadusa zi komano zinali kuti mademo a ku lilongwe tinali titatsata kale kuti ku lilongwe kunachitika mademo so ku ndirande za kuchitika tinkabwa ndi kuti ayina ayi eya so mawa litafika tinamva kuti "Ah, anthu pa msika waukulu akusonkhana kwa amene amakhala ku Blantyre ku Ndirande ndikhulupirira zoti akupadziwa pa msika waukulu pa mchombo penipeni pa Ndirande pamenepo pamadzaza anthu akusonkhana ife tati "Ah, titenge foni tikafike pamalo pame- pamene paja tikajambule tinafika ndithu tinakwenyedwanso matayo pamene paja kuti iwe alekereni akujambula tinalongeza foni mthumba timaona ndithu anthu ena akumenyedwa makofi pamenepo azimayi ndi azimayi kuti iwe usajambule eh, anthu atigwira machangu so tafika kumene kuja okay Pana- usa- usanapitirire Mm. cholinga chako Mm. chopitira kumeneko Unka- unali kuti ukungodutsa mu Ndirandemo kapena unali ndi cholinga choti nawenso ukakhale mmodzi mwa anthu opanga demonstrate mwina tidziwe kuti iweyo kumeneko unkalowera kuti ufuna ukangoona kapena umayendera zina mumsikamo kapena basi inali je kuti ah tikangoona be kuti mmawa kwacha mudzi tipanga bwanji okay kwa amene ine amandidziwa anthu personally amadziwa kuti a adawa ndajibidi amakhala kuti yendanso ndi makamera patali patali so inaliyo kuti timakajambula kuyambira pachiyambi mpakana kumapeto kuti anthu ena aka- aka- amene sakudziwa kapenanso amene ali kutali ndi Blantyre Ndirande mm. adziwe mophweka so eyo mmene ndinkapitira kumademo aku Ndirande timakajambula kuti tiwaonetse anthu ena okay mm. wanyamuka kunyumba mmawa wasukusula bobo wasamba mm. vaya mumsika kafoni kako mmanja eh. wafika pamsikapo mm. chodabwitsa chimene unachiona iweyo utangofika pamsika kuona anthu akusonkhana chimene unaona be kuti ah, something is wrong here chinali chani kuti kamera chilichonse chimaoneka chanomo eh. pamenepopo inali kuti okay mmene ndimafotokozera poyamba muja ndimafika part imeneyo kuti nditangofika nthawi imene anatifinya pa khosi kuti zoti iwe longeza foni yako kuona anthu ena akumenyedwa makofi Mm. inali kuti anthu ena ali pamwamba pa bogi Mm. koma anyamula zipangizo zida zida kuti mademo awawa pokhapo simademo wamba satha bwinobwino so Okay, ndi- ndinadabwa kuti aya sizanomwezi okay nde pitirizani kuti komano ulendo umene unali wotani no atiuza kuti tilongeze foni ife talongeza foni pamene paja taika foni mthumba tadzaona anyamata amene ali ndi zida anali pa pamwamba pa, pa bogi ati ankadikira kuti apolisi abwere achite zokambirana kenako zionesero zisachitike so tonse tikudziwa kale kuti Ndirande ndi ya apa eh zibagera anagwirizana kuti apapa polisi tisayimve no matter what chimene tingachite tipite ku state house komweko chomwe chingakachitike ndi chomwecho koma aim inali yokuti ku state house ikafikidwa akaphwanya dikira kaya anthu asonkhana Mm. mu Ndirande mumsika Mu Ndirande. kaya ndi paholo Mhm. ena anyamula zipangizo zodabwitsa Mm. apolisi amafuna azapange nawo negotiate anthu amenewo Eh, kuti Yeah. angopereka ka- kalata ya mavuto awo Aha. anthu akuti yayi ifetu mademo athuwa tufuna tikafike kuti Ku State House, Kongo, komweko. State House Kongo. Yeah, sure. inuyo sitikumva nanu malodza okay pitiriza pamene timafuna tingopanga clear kwa anthu amene akutionera komanso kutimvera kuti kodi tifuna tiziyenda stage by stage fukwa nkhani imeneyitu ina ina ina ndi mademo oyipa kwambiri mademo odabwisa tiye fast forward apolisi anabwera negotiation inali ya changu kwambiri Mm. ndipo chimene anamvana ndi apolisi anamvana zo- zokuti ayenda mwamtendere Mm. kuyenda kwawo achoka pa, pamene anakumana pa msika waukulupo mm. akadusa kwa chinseu ndikhulupira kuti ana- aku ndirande mupadziwa akadusa pa chinseu akadusa mtawuni mm. ndikumapita ku state house mm. kenako apolisi mentality yawo kuti anthu awo akadusa mtawuni mm. china chake chosakhala bwino inawapeza mwachangu mm. chimene adachita anthu atafika pa chinseu ena anabwera kudusa kwa goliyo mm. ndikukatchera ngati kutsogolono kuti anthu adzakamachoka kwa chinseu asanakalowe mtawuni akumanizane ndi apolisi ochuluka apanga block apange block pamene paja anthu achoka achoka pa chinseu akufika pa- pamene panali apolisi pamene pali pa blantyre girls ndi pamene panakhala ngatino kusamvana kwayambika apolisi titse patukani ife tikufuna tikakumane ndi a president ku state house komweko ayi ayi anangophulika teargas mmodzi a basi chipwirikiti pamene paja Chiyambika. so nthawi imene jason ndikakumbukira bwino ndiye kuti ana ali ku sukulu ndi tsiku la ku sukulu Inde, bwinobwino inde. mademo ake amakhala ngati akhala amtendere koma tinaonapo ana kumene kuja akukomoka ndithu kamba ka teargas osawakhuza kuti amponyera kumpanda winanso walowa muofesi ya ahedi ahedi ayenda chothawa nde zinafikano pokuti zanyasa kwambiri mavideos tili nawo ndithu ena anajambula kwa amene ndingonena kuti mumapanga follow uh, makamaka youtube channel ya dreams media malawi mutha kupita pamenepopo mukaseche ma videos wo mukapeza ma videos ankhaninkhani amademo aku ndirande mmene adachitikira so pano tingopanga analyze tingofotokoza patali patali mm. mademo aja afikano pokuti apolisi ndi anthu ammuzi asemphana zochita mm. anthu aja anati ah, akutibloka kuti tisapite mtawuni mm. akutibloka kuti tisapite ku state house mm. chomwe chili pafupi ndi chani mm kwa amene akupadziwa blantyre girls pali sana ati "Ah, tidile ndi sana nanga si ku state house kwakanika panaswedwa anaphwanya sana kubayiba zinthu zonse pamenepo nde kuti papengeratu apolisi akubwerano ochuluka akubwera ochuluka zinafikano pokuti ayamba kulowano mmuzi wapafupi ndi blantyre girls umene uli goliyo kwana chipande kwakalekale kuja Eh, kumeneko. apolisi adayamba kulowa mmene muja anthu akutali kutali uku anayambanso kulowa mmuzi momuja tiye gasi ino ndikungofika nokuti ali pali ponse zimafika kuti tiye gasi amafika m'nyumba momwe makhanda kuti mudzi ana muja achichepere mudzi muja mukuyaka moto ndi utsi kungofuka paliponse ma videos apa dreams media malawi komabe ndikhalabe ndikufotokoza experience yomwe tinali nayo ndiyo kuti tinali mmuzi mommonso tachoka nawo pamene anakumanirana tafika nawo pasana tikuona kuti anthu amba kuphwanya tiye gasi amba kuvumba amene paja zipolopolo zalabala zayamba kutheteka Zikutheteka. anthuno athawira mmuzi ndikukhulupiriranso kuti malo amene tinali tili panopa apolisi adafika ndi tiye gasi tili muno ndi blantyre secondary school pano ndi pa court pamene amamenyerapo basketball kaya volleyball ndi zina zotero ndi tikamayang'ana kwinawo mm. kumenene kulino uh, kulino uh, kuli uh, goliyo ndi uh, midzina tangochita mwachangu mademo amenewa adatha nthawi zanji mademo amenewa uh, okay ndingonena zakuti si adatengana anthu ami- malo osiyanasiyana mm. akumana pa msika mm. kenako afika pa blantyre girls pameneno apolisi ndi anthu amba kufika mmuzi mm. zodabwisa zikuchitika pamenepo inapezeka zokuti kwa goliyo pamene tili pano the other side kusidyako mm. kumeneku zidafika pokuti ah, m- m'mene imati 6 7 kunabwera bata mm. kuti a anthu amene anachoka kuntunda abwerera mu mtunda mwawomo mm. akwa goliyo amene samapanga nawo mademo amenewo ali bwinobwino apolisi abanduka angozungulirano kutali kutali mm. koma tikapitano kwa chinsewu kumene anadusako poyamba mademo kuja Mm. ndi kumeneno mademo amafika to 8 past 7 Usiku. zikuchitikabe kumenekono zinachena kwambiri chifukwa chokuti anthu anayambano kuphwanyano mashopu ngati tinaonapo ah, panali chipiku pa chinsewu Eh. pano anaitseka chifukwa kuti china chilichonse chamkatimo kuphatikiza matebulo ndi makamera omwe anasesa anyamata panali so shop ina yake pamene mashopu ina ya mamatiresi anasesamo zonse pali shopu inanso ya mafriji anyamata amasenza friji anyamata ochita zionesero kusenza friji ndithu apolisiso ndikubwereranso ah, inu pama past 7 pama to 8 zinafika extent imeneyoyo nkhani imene ndabwera nayo pano ndi nkhani yokhudza mademo amene adachitika mu ndilande mzanga amene ali apayo ndi munthu amene ankaona zonsezi zikuchitika anali mmodzi wothawa tiye gasi ameneyo akaphulisa tiye gasi anyamata ake ndi amene amapita m'madzi kukaviika maso paja mukuziwa bwino zochitika za tiye gasi nkhani imeneyitu sinathe chifukwa pali munthu mmodzi amene anatapidwa ndi apolisi pomuganizira kuti anali mmodzi mwa anthu ochita mademo koma iyeyu anali zoti anali pakhomo pakwawo amangoyang'anira tikhale tikucheza naye mu programu ina imene ikubwerayo chomwe mungachite ndi kungopanga subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zochuluka kwambiri osayiwala Kuuza anzanu kuti auze anzawo kuti malo oyenera kumvera nkhani zosiyanasiyana ndi pa Nyasaland YouTube channel. Until that time ndingoti mwagumwa nonse zikomo. Peace out.